amadu ayidara dudu burani ɛntɛrinasiyɔnali maliyɛn don a ye balɔn tan alimaɲi jamana kan waati yɛrɛ la ni mali nasiyɔnali u bɛ balɔn tan marakɛsikaw fɛ marɔkukaw fɛ bura a ye fɔndasiyɔn sigi sen kan san o san ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ dɛsɛbaatɔ don ɔ salon u ye baara in sigi sen kan yɛrɛ ka karitiye la n'o ye para jikɔrɔni ye ɲinan fɔndasiyɔn amadu ayidara dudu bura y'u kunda komini ɛn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jelibugu dɔrɔn tɛrɛn na samedi don ka taa du kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan du kɛmɛ min ni bura dɛsɛbaatɔ ye ka dɛmɛ d'o ma walasa sunkalo tɛmɛko ɲuman a bɛ se ka sabati cogo min na o kɛnɛ kɔni kan i bɛ k'a fɔ dumanzana dugutigi ale tun bɛ kɛnɛ kan zenɛsi ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen fo ka taa se maa caman wɛrɛ ma minnu wulila ka na kɛ ko in seere ye o fɛn min fɔndasiyɔn yɛrɛ ɲɛmaaba n'o y'a kɔridinatirisi a tɔgɔ ko nɛnɛ goyita o kɛnɛ kan ka nin baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sɛki serifu tunkara Ayidara Sɛki Serifu Ayidara ale y'a baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kɛnɛ kan maa caman wɛrɛ fana tun bɛ yen i n'a fɔ Alasani Jakite Bo ale ye fɛn min ye Dumanzana zenɛsi ka reperezantan Jakarija Keyita Jakarija Jakite ale fana ka reperezantan tun don ko in kɛnɛ kan bura kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye ka sababu kɛ maa du kɛmɛ min welela ka dɛmɛ d'o ma bura a bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan wa fɛn min suman dilen kɔfɛ n'o ye malo bɔrɔ sukoro ale ni tulu o taara ka d'u ma bura a kɛra nisɔndiyaba ye u y'a yira k'a fɔ ko vraiment nin kɔni ye fɛn ye bura min bɛ don olu ka sunkalo tɛmɛko ɲuman a hukumu kɔnɔna na mm. ko a diyar'u ye kosɛbɛ ɔ baara yɛrɛ kuncɛlen bura an gɛrɛla benefisiyɛri la n'o ye eh, minnu ye eh, dɛmɛ sɔrɔ an gɛrɛla an ba dɔ la tɔgɔ ko eh, sita ɲare bura ale kɔni ma se ka kuma sɔrɔ a da ni duwa don yɛrɛ tɛ a ko a ko nisɔndiya fanga de bonyana kosɛbɛ a ma se ka kuma foyi sɔrɔ ka fɔ ni ka duwa don dudu ye ani ka duwa don jamana ye sita ɲare a ye min fɔ an ka jɛ k'a lamɛn sɔrɔ ala k'a yiri ala ka jamana diya a y'a kɛ ŋaniya ɲuman min kama ala k'a mago ɲa ala ka a bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala k'a di a ma ala k'a mago dilan ka hɛrɛ don a kan ka hɛrɛ don jamana kan a y'an bonya ala ni kira k'a bonya ala k'a bonya
balɔntanna don a ɲɔgɔnw ka ca kosɛbɛ i bɛ mun fɔ a ɲɔgɔn fana ɲɛna u ka nin ladege walasa maa minnu bɛ ni ala ma sebagaya an bɛ se ka lafiya cogo min i bɛ mun fɔ a tɔɲɔgɔnw ɲɛna awɔ ala ka hɛrɛ k'a ye a y'an bonya ala k'a bonya a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'o d'a ma jugu sago n'i sago ala k'a sago d'a ma k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma cɛ jugu muso jugu ala k'a tɔɔrɔ ma ala ka hɛrɛ k'a ye e nisɔndiyara wa ne nisɔndiyara a kɛra ne nisɔndiyara bi walayi ne ne bɛ taa ka sunɔgɔ bi hɛrɛ de b'a kɛ walayi n b'o barika d'a ye n b'o barika d'a ye ala ka ala ka sɔn malo ni tulu sɔrɔli a bɛna fisaya sunkalo tɔ ma kɔni walayi ala ka koɲɛ tɔ nɔgɔya hali ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'a ma gɛrɛsɛgɛ ɲuman bɛ kɔrɔn ni tilebin na ala k'a d'a ma ala ka sababu ɲuman ayiwa bura nin tun ye a ye dugawu dɔrɔn de don bura tiɲɛ yɛrɛ la a jara ye dɛ a jara musokɔrɔba ye bura fo ka to bɔ ni bura ni baraji dan t'a la dɛ amadu ayidara dudu vraiment denmisɛnnin don nka a bɛ nin baara mun na nin bura ka balo di mɔgɔ ma sunkalo in na surtout maa minnu bɛ ni u ka sɔrɔ tɛ ten kosɛbɛ bura musokɔrɔba ye dugawu min kɛ a dugawu tɛ bin dɛ nin tun ye sita ɲare ale kumakan ye bura sɔrɔ kɛlen kɔfɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna ale fana tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan yen n'o ye eh, alassane bo jakite a tun b'a la ka jeunesse représenter ka jakariya jakite fana représenter ɔ eh, an gɛrɛla ale fana na alassane jakite bo a ye mun fɔ an ɲɛna baara kuncɛlen kɔfɛ an k'ale fana lamɛn kumakan min bɛ n fɛ o ye ka dudu yɛrɛ fo fɔlɔ a bɛ baara min na ala ka eh, kɛnɛya d'a ma farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛnɛya dɛmɛ ala k'o kɛnɛya d'a ma a tɔ minnu fana bɛ yen k'a f'u ye u k'u ɲɛmada dudu fɛ an bɔra jamana la jamana mun gɛlɛya b'a kɔnɔ mais a ka ca ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ sɛgɛn min fɔ an na donc minnu tɔw bɛ yen n'u bɛ chance sɔrɔ ntolanci la ka taa sigi jamana gɛrɛ la k'u bɛ sɔrɔ k'a la u k'a dɔn ko sini fana bɛ yen o sini ye mun ye i bɛ mun labɛn i faso la i kɔfɛ o de y'i sigiyɔrɔ ye parce que mɔgɔninfin eh, sogo tɛ dun i nafa de bɛ dun n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ni eh, mɔgɔ ma hinɛ sɔrɔ i la a ko foyi t'i bolo donc message de b'an bolo k'a fɔ denmisɛnninw ye u k'u hakili to so la. est ce que e wasara kosɛbɛ ni baara in yɛrɛ kɛlen commune 1 kɔnɔ. n kɔntanna kosɛbɛ n kɔntanna bi eh, ka d'a kan depuis ne yɛrɛ nana n ma minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ o fana sababu ɲuman ye an sifin tɔn minnu bɛ yan commission d'organisation minnu ye baara in labɛn. u y'a labɛn ni hakilisigi ye u y'a labɛn dudu n'a jɛɲɔgɔn y'a laɲini cogo min fɛn in labɛnna ten kosɛbɛ donc n kɔntanna parce que mɔgɔkɔrɔbaw bɔra sifinw bɔra an farala ɲɔgɔn kan ko bɛɛ kɛra sa yɛrɛ maa sama sama ma bɔ a la foyi ma bɔ a la donc b'a yira k'a fɔ depuis waati jan u bɛ baara mun na a jaabi yera bi alhamdulila an bɛ dugawu kɛ minnu y'a dɛmɛ sɔrɔ ala k'a kɛ nɛɛma y'u ka denbaya ma o min bɛ n bolo o ye k'a fɔ eh, a muɲu de bɛ se fɛn bɛɛ la adamaden ka sabali eh, mɔgɔ bɛɛ sɔn tɛ sɔrɔ don kelen minnu m'a sɔrɔ bi an hakili b'u la minnu yɛrɛ fana a sɔrɔ olu dɔnnen don n'a fɔra ko dɛmɛ gɛrɛ bɛ na yɔrɔ kɔni mun y'a sɔrɔ an tɛna se k'olu kɔni wele tuguni donc k'a dɔn k'a fɔ ala de ye kelen ye mais mɔgɔ ɲuman ka ca dudu y'a ta kɛ a bɛ se ka kɛ an jɛɲɔgɔn gɛrɛw bɛ yan ŋaniya bɛ minnu ye ka dɛmɛ kɛ n'u y'a ko u b'a kɛ don min minnu ye bi ta sɔrɔ olu tɛna y'o la minnu m'a sɔrɔ bi an b'olu don lisi la k'o f'u y'u ka sabali Alassane Jakite Bo ale tun b'a la ka fɛn min ye Jakariya Jakite ka représenter jeunesse ɲɛmaa fana don Dumanzanakaw fɛ bura ale bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa, Nɛnɛ Goyita ale ye coordinatrice ye n'o ye fondation Amadou Ayidara Doudou a fana ye kuma ta, a ye min fɔ an ɲɛna baro kuncɛlen kɔfɛ ko dɛmɛ don ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma ka sababu kɛ olu sifinnakaw don nka k'u y'a jateminɛ ni ala ye kalifa k'i la i fana k'i hakili to i maaɲɔgɔn na nɛnɛ goyita an ka jɛ k'a lamɛn directrice don. i m'a dɔn sunkalo ni a musaka bɛ na sunkalo ye wagati ye ni an ka jamana kɔnɔna na ani gɛlɛya caman bɛ na donc fondation amadu ayidara ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'an ka dɛmɛ lase maliyɛnw ma ka se k'an ka dɛmɛ lase dɛsɛbagatɔw ma minnu mago bɛ dɛmɛ la nin wagati in na donc o hokumu kɔnɔna de la an sera bi commune 1 kɔnɔna na precisement jelibugu la ka se ka e, du kɛmɛ an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min na sukoro b'a la e, tulu b'a la musaka misɛnnin minnu bɛ se k'u dɛmɛ sunkalo tɛmɛ ko ɲuman kan donc o de sababu la an sera yan bi an bɛ k'an ka donation kɛ o hukumu kɔnɔna na e, yan sugantira parce que salon an y'a kɛ kabini fondation dayɛlɛla an bɛ k'a kɛ salon ta kun kɛra dudu yɛrɛ ka quartier la n'o ye parajikɔrɔni donc an bɛ k'a ta par ordre

an hakili b'a la parce que an ka activité tɛ donation dɔrɔn ye donation ye an ka sunkalo activité phare ye n'an b'a f'o ma opération ramadan mais an ka camp de football n'an b'o min organiser an bɛ se k'a jateminɛ ɲinan y'a san fila ye an bɛ camp organiser camp participants tɛ bamako dɔrɔn ye an bɛ sélection kɛ région bɛɛ la ligue b'an dɛmɛ olu sélection na donc ɲinan yɛrɛ ta an bɛ ka camp organiser tuguni an tɛna kɛ bamako o y'an ka miirina ye donc don nataw la an b'a fɔ fondation amadou haïdara dudu ye U hakili to cɛ ka fɔ fɛn na o ye tiɲɛ u tun ka so dɔ dan fana ma kosɛbɛ ani tu ni
malo aw o yɛrɛ ka bon n' ka sisi fana bɛ yen o anan dɛmɛ o ye tiɲɛ fdasiy amadu a duuru buran tɛ a kɔrɔnatirisi zy la ne ne gta ale kumakan n y'afin ka nin baara in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan b a sogo la tilefɛ boli sɛ siri adra z a ka wuli don fanga ka bon o tumaumana b ni dɔn in kɔni kɔmisa ani ni mɔgɔ ma dugu fo de fait que a ye balo di mɔgɔ ma sunkaloba in na maa maa bɛ n'a ye sɔrɔ kɛ nin dɛmɛ in na nisɔndiya kama bura dudu a b'a baraji sɔrɔ wa a bɛ mɛn balontan na dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ maa maa bɛ k'i sɔrɔ kɛ k'i hakili to fantanw na mɔgɔ bolo k'i bɛ da yɔrɔ bɛ tɛmɛ o kan o kuma na n bɛ dugawu kɛ fondation ye ala ka sini kɛnɛ di fondation ma dudu yɛrɛ bura ala k'a mɛn balontan na k'a mɛn sɔrɔ la ala k'a mɛn ka fantanw fana dɛmɛ ayiwa n'an bɔra yan an bɛ taa muso balontan na football féminin